Le sé bliana anuas ní raibh éinne tar éis an lámh in uachtar a fháilt ar Chill Chainnigh i gCúige Laighean. Le linn an ama san bhí ceithre chluiche ceannais caillte ag an nGaillimh ó bhuadar é i 2018 agus bhí trí chluiche ceannais caillte ag Áth Cliath ó chuireadar deireadh le gorta fada siar sa bhliain 2013. Leis na Cait cloíte cioca foireann a thapódh an deis an Corn Bob O'Keeffe a bhuachaint. Garry Mac Donncha agus Pat Fleury atá i mbun tráchtaireachta. Baile Átha Cliath ag tabhairt aghaidh ar a chéile, cad é do bharúil? Ní bheidh mórán eatarthu, ní dóigh liom é, ach lá mór d'Áth Cliath agus ba bhreá leo an bua a chur thar abhainn inniu. Agus an chéad bhuille buailte chun tosaigh ansin agus an lántosaí le go leor taithí, Conchúr Ó Faoláin ag cur tús leis an scóráil i bPáirc an Chrócaigh inniu, Gaillimh pointe chun tosaigh i ndiaidh roinnt soicindí. Baile Átha Cliath ag dul ar an ionsaí. Brian Hayes, a dheartháir Rónán ar an taobhlíne agus Conor de Búrca, fear Naomh Uinseann. Tá Gaillimh ceithre phointe chun tosaigh. Beidh siad sin, ar ndóigh, níos sásta leis an tús seo. Beidh an beidh an dobhrán a chuid imreoirí. sa choimhlint ansin i lár páirce. Sin an trian lárnach mar a thugann siad air faoi láthair. Fíorthábhachtach. Whelan arís thar a bheith gnóthach. Agus tá spás agus seans agus deis anseo ag Ruairí de Búrca. An rachaidh sé é féin? Ní théann! Trasna leis agus an cúl! Aimsithe ansin ag fear óg eile, Darragh Neary, fear an Chaisleáin Ghearr. Cúl cinniúnach, scór cinniúnach. Sea, gearr, gearr Conor Whelan. Pas láimhe amach ansan agus tá an moladh go léir tuillte ansin ag Whelan as ucht an ionsaí sin a chruthú dóibh ar an gcéad dul síos agus críochnaithe go geal ansin ag Darragh Neary ansin, fear Chaisleán Gearr ansan. Pádraic Mannion, fear a d'imir a chéad chluiche craoibhe i gcoinne Bhaile Átha Cliath 11 bliain ó shin in 2015. Seo chugainn anois Brendan Kenny ó Bhaile Átha Cliath. An t-uillinn ghéar ach an cruinneas ag Kenny ansin. É istigh ó thús inniu. Níor chuir sé isteach ná amach air. Féach air sin agus an uillinn ghéar os a chomhair amach mar a luaigh tú ansin Joe. go dtí Paddy Doyle Naomh Barróg ansin agus arís fada anois isteach i dtreo na tosaithe ansin. Ó Riain, seans aige, spás aige anseo, an nglacfaidh sé a phointe? Téann sé faoin ar chúl! Agus tá a chéad. Cúl craoibhe i mbliana aimsithe ag imreoir óg Chill Mochuda, Conall Ó Riain, roinnte go maith acu. Tháinig sé isteach chuige, pas álainn síos an líne ó Liam Rushe, an leathchúlaí láir, agus bhí sé cróga go leor, bhí sé an muinín aige, bhí a fhios aige céard a bhí ina chloigeann aige, ní raibh ach rud amháin ina cheann agus cad é sin mar scór. An chuma go raibh lámh in uachtar ag na Gaillimhigh, iad ag brú a mbealach chun tosaigh anseo. Darragh Neary a bhí ag brú a bhealach chun tosaigh. Tugtha do Ó Muineacháin. Tá an fear seo te inniu, a Phat. Thomas Monaghan. Go leor scóranna faighte aige inniu. Fear an luais, Brian Hayes. Tá Baile Átha Cliath ar lorg na gcúl anseo. Bhfuil sé tugtha chun talaimh anseo? Faoi dheireadh, aontaíonn an réiteoir go bhfuil. Beidh seans ag Dónal Burke anseo. Agus i ndáiríre ní hé seo an cluiche is fearr agus cárta dubh faighte freisin ag Conor Whelan air an pháirc a fhágáil ar feadh tamaillín ó tharraing sé chun talún é ceart go leor. agus go raibh deis scórála ag Baile Átha Cliath ansin, sin an cinneadh a rinne siad. Ó Dónaill, mar a deir tú a bhí ag gabháil chun tosaigh, tarraingíodh chun talún é. Fear na bhFianna anseo, fear Ard Rathain idir na cuaillí! Buailte! Aimsithe! B'fhéidir go bhfuil Baile Átha Cliath ar ais sa chluiche seo. B'fhéidir nach bhfuil 1, 3 anois faighte ag De Búrca gan dabht agus tá sé marfach ó na buillí sin. Mannion arís anseo. Curtha isteach sa spás aige anseo. Tá an rás ar siúl. Conor Cooney ansin. Tá sé bainte aige. Tá seans aige. Tá sé tugtha chun talaimh, a deir an réiteoir, nach raibh dochar ar bith ansin. Tá poc éirice, poc éirice bronnta ansin ar Conor Cooney a rinneadh an chalaois air agus cárta dubh bronnta ar Dunphy cosúil leis an rud a tharla do Conor Whelan beagáinín níos luaithe. Go deimhin shíl mé go raibh an réiteoir ag síneadh amach a sciatháin ag rá 'Lean ar aghaidh, lean ar aghaidh', bhí sé ag síneadh amach na sciatháin ag rá gur buille éirice a bhí ann. Mannion tugtha, ní Mannion tugtha chun talamh ansin ach an fear a tugadh chun talamh ansin, Conor Cooney a tugadh chun talamh. Agus seo chugainn Niland anois, ocht bainte go dtí seo, bhfuil an cúl ag teacht? Tá an cúl ag teacht! Agus a chéad chúl i ngeansaí sinsir na Gaillimhe sa chraobh aimsithe ag Aaron Niland. Niland ag bualadh an sliotair chun tosaigh Monaghan anseo. Anois tá na spásanna ar fud fad na páirce do Ghaillimhigh anseo. Beidh buille éirice anseo chugainn ach ní bheidh gá leis an bhuille éirice anseo mar go bhfuil a chúl aimsithe ag Conor Cooney anseo agus ciallaíonn sin anois go dtéann sé thar an 500, 400 nó as 9 mhí dheireadh. cluiche lá inniu. Anois tá sé ar cúig a náid a dó. Caite isteach ag de Búrca. Bainte ag Ó Riain. Tá cúl aimsithe ag Ó Riain ansin. Sílim go bhfuair Dara Ó Fathaigh a chamán leis an iarracht ansin ach chuaigh sí caol díreach ina dhiaidh sin isteach i mbéal an chúil ansin. Go tóin na heangaí ansin. A dhara cúl inniu aimsithe. ag Conall Ó Riain. Sliotar mór fada ansin isteach. Beidh seans anseo ag Gaillimh agus sin an sméar mhullaigh curtha ar rudaí anseo. An t-ionadaí John Fleming, eisean an duine déanach a rinne teagmháil leis an sliotar seo. Íseal go cúl na heangaí. Agus slad i ndáiríre déanta ag Gaillimh anseo ins an dara leath, tá seacht bpointe déag idir na foirne anseo, Baile Átha Cliath go fóill ag déanamh a ndícheall. Tá cúl eile faighte ar ais acu anseo, Dónal de Búrca a chur, ní Dónal de Búrca a bhí ansin ach Fergal Whitely ansin, péire de chúil ag Conall Uí Mháille, roinnt pointí sa chéad leath, cúl anseo ag deireadh na himeartha ach tá lán ama sroichte againn anseo. An fheadóg séidte ag an réiteoir Micheál Ó Cinnéide, bua mór ag na Gaillimhigh anseo.